Dia dhaoibh a Ghaela agus bhur gcéad míle fáilte chuig Stíle thar n-ais in sa Gluaisroinn. Mar is eol daoibh cheana féin má tá sibh ag leanúint Gluaisroinn ar Facebook in aon chor, níl Críostóir ar fáil fé láthair toisc go bhfuil sé róghnóthach ag obair i bplean teanga na nDéise. Agus mise anso ag an am céanna just ag taifead vlaganna Ach bímse ag obair le rudaí tábhachtacha freisin ó am go ham. Déanaimse aistriúchán ar an-chuid stuff go Gaelainn Ar aon nós, inniu shíl mé go mbeadh sé go deas vlag a thaifead faoi ghruaig. Toisc nach bhfuil a leithéid sin déanta agamsa go fóill. Is é an chéad rud fé mo ghruaig ná níl sé díreach mar seo. Tá sé díreach inniu toisc go bhfuilimse díreach tar éis bearradh gruaige a fháil agus de ghnách just déanann siad an ghruaig ar fad a dhíriú ionas go mbeadh sé níos éasca é a bhearradh, is déanann sin ciall. Ach de ghnách ní bhíonn ach mo chuid glibeanna. díreach an t-am ar fad. Agus é sin, focal an lae, dála an scéil, glib, nó glibeanna, ciallaíonn sé sin, bangs. Fuaireas ar Téarma.ie, n'fheadar mé an é sin an focal a úsáidtear de ghnáth, mar ní dúirt mé sin i nGaelainn riamh, ní dóigh liom. Má tá focal níos fearr agaibhse, cuirigí sna tráchtanna agus beidh mé ag úsáid ansan. Agus seo an stíl a chaithimse de ghnách. Tá sé píosa beag as an gnách a déarfainn mar n'fheadar mé, just tá stíl ailtéarnach agam agus. Déanann sé ciall go bhfuil stíl ailtéarnach agamsa i gcomhair mo ghruaige freisin. Glaoitear Hime ar an stíl seo agus is focal Seapánach é a chiallaíonn banphrionsa, so níl sé comónta sa Seapáin ach an oiread agus ceapaim. gur rud stairiúil é ar aon nós, ba nós leis na banphrionsaí sa tSeapáin tráth dá raibh an gruaig a chaitheamh mar seo, an bearradh gruaige seo a chaitheamh agus sin an chúis go bhfuil an ainm sin air. Nílim lánchinnte faoi áfach, ach inniu bíonn sé in úsáid ag cailíní. i Harajuku go háirithe, agus sin an méid, níl sé comónta ar fud na tíre san ach oiread. Ach is maith liomsa mar ceapaim go gcruthaíonn sé fráma deas ar m'aghaidh agus ní rabhas sásta riamh le haon bhearradh gruaige eile i mo shaol ar fad. Bhaineas triail as an-chuid stuif. agus bhí glibeanna emo agam nuair a bhí mise i mo dhéagóir. Cuirfidh mé pictiúr anso nó anso nó áit éigint má thá sé in ann teacht air in aon chor agus sin ceann de na chéad stíleanna gruaige ailtéarnacha a bhí agam riamh i mo shaol. So yeah, sin an stíl gruaige a chaithimse agus thá cúpla stíl banphrionsa Seapánach. ann i gcóir gruaig. D'fhéadfadh leis seo a bheith níos faide, mar shampla, nó i bhfad níos giorra, nó i bhfad níos cothroma, agus d'fhéadfadh leis na glibeanna bheith ar nós mo chuidse, nó b'fhéidir i bhfad níos giorra chomh maith, so just braitheann sé ar stíl an duine. So, yeah, ach sin, bearradh gruaige ginearálta, a glaodhtar, hime, ná. like, na, na glibeanna dí, díreacha, you know, ar nós mo chuidse, agus ansan um, bearna idir iad agus an chuid seo den ghruaig agus bearna mór idir an chuid seo agus you know, na deir, an deireadh ansan. So yeah, sin sin rud. So sin céad leid chun uh, más mhian leatsa an um, bearradh gruaige seo a fháil nó a inmharthain. An chéad rud ná má thá gruaig agat ar nós mo chuidse nach bhfuil díreach, go huile 's go hiomlán díreach, ní mholfainn duitse an rud céanna a dhéanann na Seapánaigh a dhéanamh mar de ghnáth gearraíonn siad an cuid so mar seo, like, ar bhealach ana-ana-chothrom agus ní oibríonn sé sin i gcóir gruaig chatach nó. Aon sórt gruaige eile nach bhfuil go huile is go hiomlán díreach ar nós gruaig Seapánach. So is éard a dhéanaimse le mo chuidse ná gearraímse é mar seo, like, you know, sórt claonta ar thaobh éigint. Is cuma liom cén taobh i ndáiríre. Agus é seo. Agus do cheannaigh mé ar Claire's é cúpla bhliain ó shin. Go bhfios dom níl siad ar díol ann níos mó. N'fheadar mé an cúis mar bhí sé iontach úsáideach. Ach bíonn sé ar fáil i siopaí áirithe. Bhí mé in ann teacht air Hairspray i mBaile Átha Cliath nó Has Time againne agus níl sé ró chostasach nó aon rud agus bíonn sé iontach úsáideach. Like it's really lots of us. Cúpla clips a fháil agus do ghruaig a cheangailt anso is beag agus í a chlúdach leis an méid seo. Nílimse chun é a thaispeáint anois mar táimse ró leisciúil ach is féidir tuairim a bheith agaibhse so yeah, sin ceann de na leideanna. Yeah, sin an t-aon drochrud faoi seo ná má tá gruaig ghorm agat nó aon dath ait mar sin bheadh ort é seo a cheannach ar líne mar ní bheadh sé ar fáil in Éirinn. Chonaic mé in Éirinn an dath seo, tá sé cosúil go leor le mo gruaig agus fionn agus rua agus dubh. Sin an méid. Níl bán fiú. Ach ní dóigh liomsa go bhfuil sí róchostasach ar an idirlíon. Molaim go hard na spéire é. Tá sé just dochreidte úsáideach. Chomh maith leis seo, sin rud éigint eile a chabhraíonn go mór nuair a bhíonn na split ends ar an ngruaig agus rinneas dearúd é sin a lorg i nGaelainn, cuirfidh mé an téarma i nGaelainn ar na fotheidil nó áit éigint. so like go bunúsach nuair atá split ends agat agus ach níl sé ródhona úsáid ola coconut agus táimse chun a bheith píosa beag Conamarach anso agus gan coconut a rá i nGaelainn mar tá fhios agam go bhfuil leagan Gaelainne ann ach sin an chúis ná cócó atá ann nó rud mar sin. Agus ciallaíonn an rud céanna i mo theanga dhúchais cac so ciallaíonn cócó cac agus táimse riamh chun é a úsáid. Bhí mé mar ciallaíonn sé é nó beidh mise ag gáire faoi. So like ar aon nós. Ola coconut ana úsáideach ar fad agus cuireann sé cuma i bhfad níos boige ar do ghruaig agus bíonn sé i bhfad níos éasca í a scuabadh mar shampla. Umm, yeah, so sin, sin rud éigint fíor úsáideach. Sin an t-aon rud faoi ola coconut ná is gá duit é a úsáid agus a fhágáil ar feadh cúpla uair an chloig agus ansan é a bhaint le huisce. Mura mbaineann tú é beidh cuma thar a bheith ait ar do ghruaig. Ar nós go raibh sé salach nó rud éigint. So sin an t-aon rud. Agus sin iad na leideanna atá agam daoibh ó thaobh gruaige ach ar aon nós táimse lán sásta leis mar atá fé láthair agus má ghearraimse í riamh ceapaim go mbeidh sé gearrtha agamsa thar a bheith gearr ionas nach mbeidh an iomarca ionas nach mbeidh sé ró-mhór. Bhí sé agam chomh fada le mo ghualainn uair amháin agus bhí sé chomh mór agus bhí sé just dochreidte gránna agus ní no no nope níl sé chun a bheith arís riamh so má ghearraimse mo ghruaig riamh bhí sé bhí difríocht mór le feiceáil. So má thá aon ceisteanna agaibhse chomh maith just cuirigí sna tráchtanna iad agus b'fhéidir go ndéanfaidh mé vlag eile nó.